An balima silamɛw an bɛ aw fo sɔgɔmada in na min ye silamɛya ani bonya ni karama ka foli ye, naamu, foliw tɛmɛlen kɔ an bɛ Alahu subahana watala tando Ala min ye ne ni aw dan kɛrɛnkɛrɛnya la ka bɔ a ka tando kɔnɔna na, naamu, Ala min ye ne ni aw dan kɛrɛnkɛrɛnya la a tandoli kun kan, naamu, Alahu subahana watala tandoli kɔ don balimaw, naamu, an bɛ sɔli kɛ Alahu subahana watala ka ni sanuman kan. Aa ni min ni Alahu subahanahu wa taala n'a ka mɛlɛkɛw fɔlɔla ka sɔli a kan ka kɔn ne ni aw dalen ye a an b'a fɔ ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salam an bɛ sɔli kɛ ni sanuman kan aa ni min ni Alahu subahanahu wa taala y'a kɔrɔta ka tɛmɛ ni bɛɛ kan naam ni min ni Alahu subahanahu wa taala ye sabari don ni na ka tɛmɛ ni bɛɛ kan ni min ni Alahu subahanahu wa taala ye ni nin bonya ka tɛmɛ ni bɛɛ kan
an bɛ sɔli kɛ o ni sanuman in ye naam wala an balimaw ahan ni y'aw dencɛ a Sɛki Ɛlihaji Adamu Toye naam ka bɔ Burukina Faso ahan ni Alahu Nuru ka guide spirituel don naam ni Alahu subahanahu wa taala y'i to a ka bonya n'a ka hinɛ n'a ka makari la naam ka hiji sira labila an ye an ka na tɛmɛ an balima silamɛw fɛ maliba kɔnɔna na naam ka fara maliba silamɛw kan ka taga heji kɛ hejiw tilalen an kɔ seginlen ka na naam an balima silamɛw cɛma mali la naam an y'a laɲini ka se ka an kumakan t'u fɛ naam min ye ladilikanw ye naam wa ala subhanahu wa taala ka yamaruyakanw na an b'o to ala nuru kalandenw fɛ yan naam ka sɔrɔ ka an kɔ segin anw sigiyɔrɔ la min ye Burkina Faso ye o la an bɛ jamana min na min ye Maliba ye an bɛ dugawu fɔlɔ yɛrɛ de kɛ nin jamana ni alimamuba ye a n'a ka alimamuw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ni dugutigi ye a n'a ka dugutigiw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ni ɲɛmaa ye a n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ jamana nin kɔnɔna na hɛrɛ min bɛ jamana nin jɛ ala ka o nɔgɔya amin ya rabi u bɛ siran tɔɔrɔ min ye jamana nin kɔnɔ ala ka o lakisi amin ya rabi bi hɔrɔmat muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasallam naam o la an balimaw naam aw dencɛ a bɛna laseli kɛ ni ala subhanahu wa taala ka yamaruya kanw de ye a bɛ se ka kɛ an bɛ laseli kɛ ni Alahu subahana wataala tɔgɔw de ye, anhan, a bɛ se ka kɛ dɔnnikɛla dɔw bɛ an ka kumakanw faamuya, unhun, a bɛ se ka kɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛ se fana a t'an ka kumakanw faamuya, walahi, sanfɛ an bɛ laseli kɛ ni dɔnni min ye a ma kɛ dɔnni kalalen ye ka bɔ adamaden yɔrɔ, ayi, Alahu subahana wataala a y'a diya an ye k'o de kɛ, anhan, o sababu ɲuman de bɛnna ni anw ye, walahi, a ye ne to kun ya tan ni fila kɔnɔna na Naam. bonya dɔnni na ka n fara dɔnnikɛbaw kan Ah. a ye n to jigitigɛ tan ni fila kɔnɔna na Ah. ka n jigi tugu ka n fara maa jigi tugulenw kan Ah. a ye n to lafulen kɔnɔna na ka n dilan ka n fara maa dilali tɔw kan Naam. o la ala subahanahu wa taala a y'a to a ka bonya na ka ne saniya K'an fara kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ka manto ɲumanw kan, naamu, o la toujours n'i bɛna laseli kɛ, anhan, i bɛ laseli kɛ ni bonda min ye i b'o fɔ i ɲɔgɔn dɔnnikɛlaw ye u ka faamuyali sɔrɔ a la, anhan, anw ka dɔnni Alahu subahana watala ka yamaruyakan don, anhan, a bɛ anw yamaruya a fɔ ten a fɔ ten Ko n ye kiraw bila ka na ka kɔn e ɲɛ o nana nin ladiliw de kɛ i yɛrɛ ka segin ala subahana wataala ka kira sanuman ka kumakanw kan naam a ka manto ɲumanw ye naam a bɛ se ka kɛ kiba kisi ni nɛɛma b'a ye manto dɔw b'a ka mantow la o b'i ka kumakan nin ta k' u yɛrɛ ladi ka kisi n'a ye naam a bɛ se ka kɛ fana kiba kisi ni nɛɛma b'a ye manto juguw bɛ se ka kɛ a ka mantow la o kumakan nin ta ka i lagosi ka silamɛya lagosi n'a ye o la ne bɛ dugawu kɛ an ni an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ye hakili ɲuman ani faamuyali ala k'o nɔgɔya anw bɛɛ o la an bɛna don laseli la na an bɛ ne bɛ laseli kɛ ni ala subahana wataala ka tɔgɔ sanumanw de na sanfɛ ala ye dɔnni di n ma n bɛ ala de dɔn n bɛ kuma ala de kan n tɛ faniya da kitabu si la ko ni kitabu y'a fɔ ten n tɛ faniya da hadisa si la ko ni hadi Isa y'a fɔ ten ayi ala b'a fɔ n ka jɔncɛ a fɔ ten ko ne ala subahana wataala k'i k'a fɔ ten ne b'a fɔ ka dan ala subahana wataala ka jirali hakɛ de la nin bɛɛ ye ka aw bɔ ko kalama ɲani an ka baaraw daminɛ o la don ne balimaw an bɛna kuma ni ala subahana wataala jumɛn ye an ka baara yɛrɛ fanba fana n'i y'a ta k'a lajɛ ne yɛrɛ ka wajulu ani n ka ko bɛɛ a sigilen bɛ ala dɔn ala ɲasiranya ala bato ani ala kelimantiyali mm. ani kira kanu ani kira ka mantow kanulen minnu ye silamɛw ye naam ani adamadenya kɛko ɲuman allahu akbar baz adam toye nin ye a ka baara kɛcogo ye mm-hmm. ka bɔ burkina fo ka na don a balimaw fɛ mali la yan naam o la an bɛna kuma ni alahu subhanahu wa taala ye naam ala min y'a yɛrɛ wele ko alahu jali jalalo naam o la alahu naam ale bɛ mun de fɔ a yɛrɛ kan alahu bi a nati k'a fɔ ko ale ala ye foroba masa de ye masa min ale ɲinw bɛ ale e, wele ala a juguw bɛ a wele ala o foroba masa ko a bɛ a batubaw sɔn a bɛ a kutabaw Mm. a b'o sɔn a ko nka a ko ni ne ala bɛ fɛn mun kɛ aw ye a ko kiti bi aw ni aw ka kɛ baara cɛ mm. don laban don na i mana ne deli fɛn mun na n'i y'a k'i ye i ye fɛn nin ta ka don baara minnu da fɛ i ni bɛna kiti i ka baara kɛtaw de la lahara jɔ don na a ko ale de ye muntakimu ala ye ala min a bɛ danfɛnw sara U ka kɛ baaraw la i sera k'i cɛ siri ka ɲuman hakɛ mun kɛ don laban don na o ɲumanw de bɛ i jigi tigɛ o ɲumanw de bɛ i jigi tugun don laban don na i sera k'i cɛ siri ka juguma minnu kɛ jugumaw fana bɛ i jigi tigɛ don laban don na ala ka o la sa ne ni aw an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye naamu an ka fara ɲumankɛlaw kan don min na n'an tɛ nin duɲaso nin kɔnɔ Anhan. ala subhanahu wa taala Naam. a ko ale de ye ala ye naamu ala min bonya hakɛ dɔnnen tɛ a ka danfɛnw fɛ Anhan. a ko nka i b'a sɔrɔ danfɛn dɔw bɛ ale ka bonya hakɛ jateminɛ o hakili la naamu a ko maa o maa ye i sigi ka ala ka bonya hakɛ jateminɛ i hakili la Naam. i hakili b'a tɔ jɛ Mm. a ko sanfɛ masa don masa min ka bonya hakɛ tɛ dɔn a ka danfɛnw fɛ ayi a ko nka ale ye ala subhanahu wa taala ye tuguni na a ko ala min fana a kɔrɔtali don ka tɛmɛ a ka danfɛnw ka yeli hakɛ kan na i kana na sigi ka jateminɛ ko e bɛ sanfɛla filɛ k'i bɛ ala ye yen ayi a ko elwasian a ko ne de ye ala ye ala min bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la i mana i cɛ siri ka ala wele yɔrɔ o yɔrɔ ala k'i bɛ ale sɔrɔ i taara fan o fan ala k'i bɛ ale sɔrɔ o la sa ne balimaw an bɛ anw turu ka taga ɲɛfɛ ka don rahman ka bonda la a ko cogo di na a ko lilahi mulku samawati wal ardi ma fi ina wa huwa ala kulli shay'in rahman na a ko lilahi a ko ale ala na mulku samawati wal ardi a ko ne de bi mara kɛ na sankolo kɔnɔna fɛnw ani dugukolo sanfɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen la dugukolo sanfɛ fɛnw ani dugukolo jukɔrɔma fɛnw a ko ale ka mara b'a bɛɛ kan na

A bɛ se a bɛɛ lajɛlen la et puis ale ka se yɛlɛlen bi a kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana kan o tɛmɛnen kɔ n' a tilara tugu ka nati a ko lilahi mulku samawati wal ardi ma fi ina wa huwa ala kulli shay'in na rahman na a ko ale de ye ala ye Ala min ka mara bɛ sankolo kɔnɔnanfɛnw ani dugukolo sanfɛfɛnw ni dugukolo jukɔrɔmafɛnw kan ani fɛn min bɛ dugukolo ani sankolo ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale ala subahana wataala ka se b'u kan n'a ka hinɛ banbali ye o la ne balimaw rahman ye ala subahana wataala ka hinɛ ye hinɛ min ni ala subahana wataala ko hinɛ kuntagala surun don ko a man jan a ko rahman ye duɲa hinɛ de ye naam a kɛra duɲa hinɛ ye cogo di tumana min na ni ala subahana wataala ye duɲa dan ka tila a ye mɛlɛkɛw bila k'u ka duɲa k'u ka tɔgɔ don duɲa na a ko ko rahmatan mɛlɛkɛw de a y'a yira mɛlɛkɛw la ko ale ye duɲa kɛ rahmatan ye a ko ale ye duɲa kɛ hinɛ de ye a ko nka danfɛn dɔw bɛna na duɲa kɔnɔ yan o kɛ baara bɛna u bɔ duɲa ka hinɛ kɔnɔ k'u se duɲa ka tɔɔrɔ ma n'o tɛ duɲa danna don min ala ye tɔgɔ fɔlɔ min di duɲa ma a ko el rahman a ko nin de ye hinɛ ye n y'a dan ka di n ka danfɛnw ma nka danfɛn dɔw bɛna na u cɛ siri ka a ɲɔgɔn tɔɲɔ fo k'u yɔrɔ janya ka bɔ ale ala ka duɲa ka hinɛ nin na ka taa u yɛrɛ don duɲa ka tɔɔrɔ min o la ne ni n balimaw an bɛ mun dugawu de kɛ anw yɛrɛ ni silamɛ tɔw ye ala k'an kisi ka bɔ yɛrɛkun tɔɲɔ ma ni minnu fana n'u y'u yɛrɛkun tɔɲɔ ka bɔ duɲa hinɛ kɔnɔ k'u yɛrɛ don setana bolo an bɛ dugawu k'o ye ala k'u n'u hakili segin ɲɔgɔn ma u ka segin ala subahana wataala ka hinɛ banbali kɔnɔ Elrahim Elrahman naam a ko cogo di tuguni naam a ko ne ye dunya kɛ hinɛ ye k'a di aw ma naam aw minnu bɛ balo dunya kɔnɔ a ko aw bɛ balo la ne Ala ka hinɛ de kɔnɔna na naam o la sa ni ne Ala ye hɛrɛ fitinin k'i ye min ye hinɛ ye garisigɛmafɛnw na naam Ala subahanahu wa taala a ko i fana ka hinɛ ni dɔ la hmm. ni min mako jɔli bɛ e ka hinɛ na adamadenya kɔnɔna na n'o tɛ n'a bilara hinɛba yɛrɛ kan Ala ko ne yɛrɛ de bɛ hinɛ ni bɛɛ lajɛlen la ni fɔɲɔ dilen ye o ma mm. fɔɲɔ sanuman na mm-hmm. ne ala de bɛ hinɛ ni bɛɛ lajɛlen la ni o kɔlɔsilen ye mm. ka bɔ masibafɛnw tɔɔrɔ ma dibi ani yeli kɔnɔna na ni hinɛ don ne ala yɛrɛ de bɛ hinɛ ni na k'a tanga ka bɔ a masiba bana an'a masibafɛnw tɔɔrɔ ma ne ala de bɛ hinɛ ni na k'a tanga ka bɔ yelifɛn juguw ani yelifɛn yelifɛn juguw ani jinɛ juguw ne de bɛ ni tanga ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na naam ye ne ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ ye k'a kɛ ni bɛɛ ye allahu akbar nka aw yɛrɛ adamadenw fana aw sigira ka bɛnkan dɔ sigi ka fɛn dɔ sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ ah. fɛn min a bɛ se ka échanger k'a la aw ni ɲɔgɔn cɛ ka aw magoya fɛnw san n'a ye o fɛn sigilen fana anw ka tile nana bɛn ni wari de ye anw ka tile bɛnna ni o de ye min bɛ wele ko wari ni ala ye o de don i garisigɛ la ala ko i ka dɔ ta ka hinɛ fantan dɔ la walisa o fantan fana ka sigi don dɔ a ka du kɔnɔ walima a ka denbaya la k'a fɔ ko alihamdulilayi ko ale bɛ ala subahana wa taala tando ne ni aw dunya hinɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ fewu fo i yɛrɛ ka kɛ hinɛba ye ka taa ala ka danfɛn dɔ ma aw m'a ye ala subahana wa taala b'a fɔ cogo di a ko ya ne ka danfɛnw ni aw b'a fɛ ne ala ka hinɛ aw la aw yɛrɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ne ala ka hinɛ bɛ dayɛlɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o ɲini ma hinɛ ni dɔ la ala subahana wa taala k'i yɔrɔ janyalen bɛ ka bɔ ale ka hinɛ ni min fana bɛ hinɛ ni tɔw la ala subahana wa taala k'o fana yɔrɔ ka surun ale ala ka hinɛ ala k'an fara jɔn hinɛlenw kan jɔn minnu bɛ hinɛ o yɛrɛ ni na ni baara ɲumanw kɛli ye jɔn minnu bɛ hinɛ o yɛrɛ ni na ni kuma ɲumanw fɔli jɔn minnu bɛ hinɛ o yɛrɛ ni na ni batuw kɛ ko an bɛ dugawu kɛ ala k'an fara o jɔnw ka tila k'an kɛ jɔnw ye jɔn minnu bɛ hinɛ ni tɔw la n'u ka bololafɛnw ye, Amina yarabi, Ala ye mun kalifa i ma i bɛ se ka hinɛ kɛ n'o ye, Amina yarabi, ni Ala ye mun kɛ dɔnnikɛlaba ye, naamu, a k'i ka hinɛ kunfinw la k'u ladi n'i ka dɔnni ye, anhan, n'a ye i kɛ nafolotigi ye, anhan, a k'i k'i ka nafolo dayɛlɛ i ni danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ naam mun garisɛgɛ bɛ mun na o k'a ta sɔrɔ naam a ko nka ale ye ala ye a ye nafolo min d'i ma a b'a dɔn ko fɛn fitinini don hmm. a y'a d'i ma a bɛ k'i ganiya lajɛ naam yala e ye nin nafolo sɔrɔ i bɛna ale ala subahana wa taala ka danfɛnw tɔɲɔ wa hmm. i bɛna hinɛ o la naam i bɛna o jigi tugu wa i bɛna o jigi tigɛ hmm. ala bɛ nafolo di adamaden ma wagati fitinin kɔnɔ k'i lajɛ naam naam yala nin fɛn fitinin i y'a sɔrɔ hmm. i bɛna hinɛ i bɛna i yɛrɛ dɔn k'i ka jɔnya dɔn hmm. ka ala ka bonya dɔn ah. k'a ka masaya dɔn ah. k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye fɛn minnu dan o ko ka gɛlɛn ala ma hmm. k'a dɔn k'a fɔ ko ala de b'u balo ale de bɛ fɔɲɔ d'u ma ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ o ye i bɛna o dɔn i yɛrɛ fana k'i ka hinɛ fitinin ta ka kɛ hinɛ ye o fɛ ni ala y'a ye n'a ye hɛrɛ fitinin k'i ye ni hinɛna ni tɔw la ala subahana wa taala b'a fɔ mɛlɛkɛw ko a ye nin ka hɛrɛ caya n'i ye jɔn dɔ garisigɛ kalif'a la a b'a d'a ma nka ni ala subahana wa taala ye hinɛ fitinin k'i ye el rahman el rahman ni ala ye hɛrɛ fitinin k'i ye n'a y'a dɔn k'a fɔ ko ni dɔw niyɔrɔ faralen i ta kan i t'a bɔ ka d'u ma ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye aw kana ni si garisɛgɛ kalifa karisa la n'aw y'a d'a ma a bɛna niw tɔɲa a tɛna bɔ ka d'u ma hmm? o yɛrɛ kɔnɔna na ni ala subahana wa taala y'a dɔn ah. k'a fɔ n'a ye jɔn garisɛgɛ kalifa i la i t'a di hmm. hali i muso n'i den ala t'a garisɛgɛ fara i ta a b'a dɔn n'a y'a d'u ma i b'u tɔɲa i t'a bɔ hmm. o de kosɔn buna adamadenw moriso tagalenba o t'a ɲɛ ye ayi ayi a ɲɛ ɲini k'a ɲɛ dɔn k'a kɛ o de y'a ɲɛ ye o de y'a ɲɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ hinɛ de fɛ hmm. i ka kɛ hinɛ jɔn ye ka taa jɔn tɔw ma a banna i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ n'o tɛ hmm. a sirilen tɛ hmm. i k'i cɛ siri don o don mori aw ye dugawu kɛ n ye mori aw ye dugawu kɛ n ye ah. e bɛ se mori min ma ko a ka dugawu k'i ye i b'a sɔrɔ morikɛ yɛrɛ mako bɛ dugawu la ka sigi so kɔnɔ na dibi kuru la i tɛ sinɔgɔ i bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye na fana ye kɔnɔgwan baara o ye dɔ ye kɔnɔgwanbatɔ de sera kɔnɔgwanbatɔ la o de kɔnɔna na na an bɛ mun ɲini adamadenw fɛ na aw ka kɛ na jɔnw ye jɔn minnu bɛ hinɛ aw yɛrɛ ni na ni ɲuman kɛliw ye hmm. ni ɲuman fɔliw ye hmm. ni sabali ni yafa ye aw ka tila ka kɛ jɔnw ye jɔn minnu yafali bɛ ala ka danfɛnw ma ala subahana wa taala ko ale ale de ye masa ye masa min yafali b'i jɔnw ma o la n balimaw hmm. an bɛ anw sɛnsɛn ka taga

kadirun min bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ na hasibiyala na wa nimala rahimu na ne wasa n'i ka lahara hinɛ banbali ye mm. sabu ne jigi dalen bɛ e ala ka lahara hinɛ kan ne balimaw na ni min y'a ka ɲɛnamaya kɛ na ka ni saniya ka hakili saniya ka dusukun saniya na a bɛ sigi k'i ɲɛ jɔ ala subahana wa taala ka kɔrɔn kan ka to ka ala wele ten ala ko ne bɛ hinɛ fila nɔgɔya i ye min ye dunya ani lahara hinɛ a ko i tɛ se ka lahara hinɛ sɔrɔ fo i fɔlɔ ka dunya hinɛ sɔrɔ dunya hinɛ de bɛ ni hakili sigi yan k'a bila baara ɲuman kɛliw la baara ɲuman de fana bɛ ni fara lahara hinɛ jɔn ɲumanw kan i tɛ se cogo si la hmm. ka lahara hinɛ sɔrɔ hmm. ka sɔrɔ n'i ma dunya hinɛ sɔrɔ Allahu akbar o la Ala subahana wa taala b'a ko aw y'a fila bɛɛ ɲini kan'a fɔ n bɛ dunya hinɛ dɔrɔn fɛ ka lahara hinɛ dɔn hmm. kan'a fɔ i bɛ lahara hinɛ dɔrɔn fɛ ka e, dunya hinɛ dɔn a ko nin fila de ye ɲɔgɔn taalan ye Allahu akbar o la ne balimaw na an ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko ɛlrahimun ala ko nin ye hinɛ ye hinɛ banbali na rahimu hinɛ ye hinɛ ye hinɛ banbali a ko nka anw tɛ rahimu hinɛ sɔrɔ k'an balolen to nin dugukolo nin kan ayi ne balimaw hmm.
a ko rahimu hinɛ e t'o sɔrɔ k'i balolen to yan na a ko an bɛ rahimu hinɛ sɔrɔ tuma jumɛn a ko wagati mun na hmm. ni Alahu subahanahu wataala ye mɛlɛkɛlu mawuti bila ka na ni nɔfɛ hmm. mɛlɛkɛ nana ka ni bɔ ka ni segin barzak ka taa fara ni tɔw kan a ko o tuma na i bɛ commencer k'i ka ɲuman hinɛ sɔrɔ barzak ka sɔrɔ kiyama ma jɔ fɔlɔ Allahu akbar a ko cogo di tuguni a ko mɛlɛkɛ mana na ni ta ka bɔ farisogo la ka taa da barzak A ko farisogotigi tɔw fana bɛ farisogo ta ni dusukasi ye ka dugukolo yɔrɔ fitinin dɔ tigɛ k'o waasi k'a dunya ka nin farisogo don yen k'a sutura Allahu akbar ça fait ala ye adamaden bonya a man kan ka to kɛnɛ kan ten ka décomposer adamaden ɲɔgɔn tɔw k'a ye ayi o de y'a kɛ ni fɔlɔ fatulen ala ye mɛlɛkɛw bila ka na Dingɛ sɔgɔ ka kaburu adamaden suturali cogoya jira adamaden tɔw la ne ye adamaden bonya kojugu n'a fatura aw ye dingɛ tigɛ k'a don a kɔnɔ k'a datugu k'a to yen a ka décomposer nin lahalaya gundo bɛ ne ni n ka mɛlɛkɛw de cɛ ɲɛ wɛrɛ man ɲi ka adamaden décomposerli ye ne balimaw naam nin bɛ anw hakili jigin mun na hmm. an k'an halalaw dumu naam an k'an hakili jigin o la naam a ko cogo di a ko ɲɛnamaya kɔnɔna na adamaden mana i ɲɔgɔn adamadenw tɔɲɔ ka fɛn ta k'a dumu hmm. min bɛ kɛ haramu ye hmm. a ko haramu a dumubaa bɛ bonya a bɛ mɛnɛmɛnɛ a bɛ cɛɲɛ k'a fɔ ko haramudumula a b'a nɔɔrɔ sɔrɔ dunya nin kɔnɔ a ko nka adamadenw an ka ɲɔgɔn hakili jigin dɔɔni a ko n'i ye a mɔgɔ sugula ta k'a don dingɛ kɔnɔ kaburu kɔnɔ a ko tile bi naani a ye taa waasi k'a la i b'a sɔrɔ haramu farisogo min tun bɛ mɛnɛmɛnɛ o don na i b'a sɔrɔ tumuw ye farikolo sɔgɔsɔgɔ yɔrɔ bɛɛ farikolo yɛrɛ nana yɛlɛma ka kɛ siranɲɛfɛn ye ɲɛ tɛ se ka jɔ a kan ka haramu kɛra kɔnɔbara min na i b'a sɔrɔ kɔnɔbara cira o lara ka dugukolo minɛ kolow de dali b'o kan
a ko nka haramu ni e, haramu kɛra haramu ni ye haramu minnu kɛ a ko ni bɛna to haramu ka tɔɔrɔ bolo baara jugu ninnu bolo barza ɲani caman bi jɔ Alahu o de kosɔn mm. Alahu subahanahu wa taala b'a fɔ mm. a ko an k'an jija mm. ni fɛn min ni an b'a kɛ an makoya ye a mana kɛ dumuni fɛn ye ah. a mana kɛ makoya fɛn gɛrɛ ye ah. a ko an k'an jija a ka kɛ halala ye halala dɔ fana ye mun ye ni fɛntigi jɛnna fɛn min ma o kɛra halala ye ni fɛntigi ko ma jɛn ni ma o ye haramu ye misaliya la n'i bɛ fɛn ɲini mɔgɔ fɛ an b'a misaliya di ni furu ye n'i taara mɔgɔ den yala furu la ni fa o ko n y'a d'i ma o kɛra halala ye n'o ko n t'a d'i ma i y'a ta fanga la o kɛra haramu ye o don anw ka halala a bɛ yirali kɛ ni fɛntigi jɛnna fɛn min ma o ye halala ye ni fɛntigi ma jɛn fɛn min ma o ye haramu ye hali feere bonda la na aw bɛ aw ka fɛnw piriw sɛbɛn a kan n bɛ fɛn feere nin hakɛ la na n'a k'i ka dɔ bɔ a la n'i sera ka mun bɔ a la n'i ye fɛn min sɔrɔ o la o ye halala ye nka kana mɔgɔw tromper ni i da baara ye ayi ne balima silamɛw na ni an bɔra o kɔnɔna na an b'an tuuru ka se ɛl mulk ma na alahu ko cogo di a ko alahu li mulk na ala ko ne de ye ala ye ala min bɛ mara kɛ a ka danfɛn ye a ko nka ne ka danfɛnw aw tɛ se ka mara kɛ fewu fɔ aw ka dɛmɛ ɲini mara kɛba fɛ ala subahanahu wa taala adamadenw aw tɛ se ka mara ɲuman kɛ fɔ aw ka dɛmɛ ɲini mara kɛba fɛ min ye ala subahanahu wa taala ye ala ko wagati bɛɛ lajɛli la aw ye ko ka saniya hmm. ka dɛmɛ ɲini mara kɛba fɛ aw bɛ dɛmɛ ɲini cogo di hmm. allahuma kadirun hmm. hasbiyallah wa ni'mal mulk ne tigi ala min ka se bi danfɛn bɛɛ kan n b'a ɲini i fɛ e ka ne wasa ni mara kɛ ko ɲuman ye ne jigi dalen bɛ ala ka mara kan ala ko ni jɔn min y'a ka jɔnya dɔn hmm. k'ale ka masaya dɔn hmm. ka tila k'a dɔn ko se banbali b'ale ye ah. ka tila k'a dɔn ko ale ye masa ye masa min bɛ niw wasa n'u ka kɛ baara ye ah. ka sɔrɔ ka fɛn mun ɲini ale fɛ hmm. k'i saniyalen to i dumufɛn ni hakili ni dusukun na a ko ale ala bɛ nin hɛrɛ bonda yɛlɛ ka ɲɛsin i ma o la ne balimaw anw tɛ se k'anw yɛrɛ mara fewu Anw bɛ dɛmɛ ɲini marakɛba fɛ e lahul mulk ala subhanahu wa ta'ala dunya na kɔnɔna fɛn bɛɛ a bɛɛ y'a ka danfɛn ye a kelen b'a bɛɛ mara dutigiw anw fana du na kɔnɔnafɛn bɛɛ a bɛɛ ye dutigi ta ye dutigi de b'a bɛɛ mara i bɛ mara kɛ ko ɲuman kɛ cogo jumɛn mm-hmm. e k'a dɔn marafɛn minnu bɛ i bolo o fanga ka bon e ma mm-hmm. marafɛn minnu bɛ i bolo mm-hmm. i ɲɔgɔn adamadenw lɔ e ka kan ka taasi sisan ka dɛmɛ ɲini adamaden ninnu tigi fɛ misaliya la i bɛ mɔgɔ dɔ minɛ k'a ladi ka bila baara ɲuman kɛli la a bɛ ban i b'a ladi ka bila baara ɲuman kɛli la a bɛ ban ni o tigi banna e bɛ mun de kɛ sisan e bɛ dɛmɛ ɲini o tigi danba de fɛ e bɛ nafila seli dutigi e bɛ sigi so kɔnɔ dugu tilan fɛ i bɛ arakan fila di ala ma ni kuranɛ sura ye sura min nɔgɔyara e ma arakan fila selili kɔ i bɛ tila ka sigi ka ala wele allahumma kadiru hasbiyallah wa ni'mal mulk i b'a ɲini ala fɛ ko a ka e dɛmɛ i ka marafɛnw marako ɲuman na masa min bɛ dusukunw yɛlɛma masa min bɛ hakiliw yɛlɛma masa min ye kɔrɔn falen kira ye a tɛ dɛsɛ fana ka danfɛn dusukun falen ka di e ma a tɛ dɛsɛ a tɛ dɛsɛ ayi nka n'i k'i b'i ka denbaya mara ni fɛɛrɛ dɔ ye o fɛɛrɛ de bɛ tila ka kɛ i ka du cili fɛ hmm, ala k'an kisi o maa tɛ se ka ni wɛrɛ tɛ se ka ni wɛrɛ mara ni ala ka da ayi n'i ye o dɔn hmm. i bɛ dɛmɛ ɲini marakɛbaa fɛ i b'a ɲini Mulku ala ala de ye masa ye masa min bɛ a ka danfɛnw mara mara ko ɲuman nka a n'a ka o mara bɛɛ lajɛlen na danfɛn dɔw y'u yɛrɛ kɛ marafɛn juguw ye ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ dɔw nana dugukolo kan ka ban ala yɛrɛ la ko sitana kɔ ala don ko cogo di a ko mamadu ka manto aw minnu sigilen filɛ minnu ko an y'an mɔkɛw ka sira kɔrɔw bila ko anw kɛra cira manto ye a ko aw ka janto aw yɛrɛ ni na aw y'aw janto aw yɛrɛ ni na kosɛbɛ a ko fɛn dɔ bɛ min bɛ aw fili

a ko nka n bɛ sitana misaliya di aw ma ne de ye aw fila dan ne de ye adamaden dan ne de fana ye sitana dan a ko mamadu manto sitana misaliya n b'o di aw ma a bɛ komi ni sɛba n'a denw bɛ ɲɔgɔn kan ni sɛba den min yɔrɔ janyana ka bɔ a la ni sɛgɛn nana a b'o ta a b'a ta a ko sitana ye sɛgɛnba de ye a ko ni ala mamadu ka manto min yɔrɔ janyana ka bɔ a tɔɲɔgɔn na dɔrɔn a ko sitana b'o ta a b'a ta e m'a ye ni silamɛ dɔ ko a bɛ faran ka bɔ a tɛɲɔgɔn silamɛw la o bɛ fanga sɔrɔ ka taa sɛtana y'a ta ka ban o ka fanga sɔrɔlen la a bɛ segin tugu ka silamɛ wɛrɛ k'a tɛɲɔgɔn silamɛ ninnu kɛlɛ a tɛ politigi kɛlɛ a tɛ fosi kɛlɛ a bɛ segin tugu ka diinɛmɔgɔw de kɛlɛ o don a ko aw ye hakili sɔrɔ a ko sɛtana ye sɛgɛnba ye a bɛ yala sanga ani wagati a ko ni ni dɔ yɔrɔ janyana ka bɔ ni dɔ ma hinɛ kɔnɔ walima hɔrɔnya danaya alabato kɔnɔ mm. ka kira mantonya kɔnɔ a ko sitana ye sɛgɛn juguba ye a k'a b'i ta mm. o la sa ni sitana ye an balima minnu ta cɛ an bɛ mun de kɛ anw bɛ a da yira ala la nafila seliw kɔnɔ wurudiliw kɔnɔ an b'a da yira ala la an ka jɔnya se dama yira la nin ye adamaden ye a dancogo bɛ kɔmi anw an fa adama den dɔ don setana y'a fili k'a bila yɛrɛkuntɔɲɔ baara la hmm. an b'a ɲini ala fɛ i ka n'a hakili segin ɲɔgɔn ma hmm. a ka baara ɲuman kɛ don min na n'a bɛ laban a ka laban e ala ka hinɛ kɔnɔ hatɛ ni e ye o dugawu kɛ ala sera a sera ka yɛlɛma sa hmm. a yɛrɛ ma se ka yɛlɛma sa ala b'a fɔ e siranna nin mun ɲɛ fo ka taa duɲa kɛ fɛn min ye ne tɛ nin fɛn jugu nin bɔ e bɔnna o ayi o de kosɔn mm. silamɛ man ɲi ka silamɛ dɔ fililen ye i ka nisɔndiya ayi silamɛ man ɲi ka silamɛ dɔ fililen ye i k'a fɔ ko jahanamɛden don ayi ayi ala subhanahu wa taala mm. a ko adamadenw aw ka bato kɛ mm. ne de ye kiti tigɛbaa ye ne de bɛ ko dogolen dɔn bɛ ko bangelen dɔn ah. ne de bɛ aw lahaliya dɔn tuma min na n'aw bɛ sinɔgɔ la ne de bɛ aw lahaliya dɔn tuma min na ni saya y'aw sɔrɔ farikolo bɛ bɔgɔ kɔrɔ lahaliya min na ne de b'a dɔn oh. ni bɛ barzaki lahaliya min na ne de b'a dɔn ah. kolokun bɛ bɔgɔ jukɔrɔ lahaliya min na ne de b'a dɔn ah. ne de ye masa ye n bɛ aw dɔn lahaliya bɛɛ lajɛlen na hmm. nka n bɛ mun ɲini aw fɛ ah. ni dɔnni dɔ sɔrɔla e fɛ mun bɛ e tila ka bɔ sitana ka tɔɔrɔ ma a ko i ka o dɔnni ta ka ni wɛrɛ ladi n'a ye hmm. a y'a lamɛn ka ɲɛ naam ni anw tɛ se ka ɲɔgɔn wajibiya dugukolo kɔ kan ayi ala ko anw ka ɲɔgɔn ladi de naam n'i ye adamaden fililen ye ah. kan'a fɔ kafiri don ayi kan'a fɔ a tɛ kisi ah. kan'a fɔ eh, nin laban tiɲɛna hmm. ayi ala subhanahu wa taala ko ale ye adamaden dan ka bonya i ka sin ka kuma jugu fɔ a ma ten k'a fɔ adamaden ma ko nin ye jahanamɛden ye mm. kuma jugu tɛ dugukolo kan min ka bon a ye mm. sanfɛ dan don ala ko ne ye nin dan ka na ne bato ne de kun kan nin bɛna ne bato ka laban laban ko ɲuman na ni o donna fili la mm. e ka ɲi ka hinɛ minɛ k'a ladi n'a t'i ka ladili mɛn i bi a dɛmɛ ni dugawu ye i bɛ tan ta ka dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a yɛlɛma Ala ka n'a fara kandali jɔnw kan jɔn kandalenw kan mais ni e nisɔndiyara hmm. k'a fɔ ninnu ye kafiriw ye hmm. Ala ko a se b'ale Ala ye hmm. a ko yann'a laban cɛ ale k'a fara kanda jɔnw kan e min tun ye dɔnnikɛlaba ye a se bɛ Ala ye fana yanni e laban cɛ k'i fara fili jɔnw kan sabu e ye jɔn dɔ ye fili kɔnɔ e m'a hinɛ minɛ k'a sama ka na sira ma e y'a lagosi a ka fili kɔnɔna na ko nin kafiri don nin ye sitana mɔgɔ ye n'o tɛ kisi a ko o la e yɛrɛ bɛ laban ka fara sitana n'a ka jamakulu nin ye dɔnnikɛlaw nin ye aw ka taacogo de ye aw ka baara de ye ka mɔgɔw ladi k'u bɔ fili la k'u bila kanda sira aw tɛ se ka ɲɔgɔn ka kiti tigɛ dɔnni tɛ danfɛn na min bɛ se ka kiti tigɛ a tɔɲɔgɔn ayi ayi nka anw yɛrɛ fɛ adamadenya la an ye gouvernement dɔ organiser bɛnkan dɔ organiser an ni ɲɔgɔn cɛ ni kari maasina ni a ye kojugu kɛ kari la anw fana k'a ɲangi adamadenya ka ɲangi la a k'a dɔn k'a fɔ ko a ye mun kɛ a ma ɲɛ a kana segin a kan mɔgɔ wɛrɛ kana segin a ɲɔgɔn na an y'o justicew créer anw fɛ anw yɛrɛ ye force de défensew créer anw fɛ ni i binna i tɔɲɔgɔn kan k'a jira ko se bɛ e ye o force de défense gɛrɛw bɛ na ka n'a jira e la ko se ye Ala ta ye nka an ka fanga tɛmɛlen b'i kan olu fana di i minɛ n'u ka fanga ye k'a jira i la k'i k'i cogo dɔn ko fangatigi wɛrɛ bɛ yen min fanga ka bon e ye. ayi o ye fɛn ye anw yɛrɛ ye o créé anw ni ɲɔgɔn cɛ walisa an ka adamadenya sigi ka ɲɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ fangatigi kana bin fangantan kan fantan kana bin faama kan faama kana bin fantan kan ayi nka ala subahana wa taala ka kiti ala b'a ka kiti kɛ niw ka kɛbaara de fɛ o cogo don i ye mun kɛ ɲuman na hmm. k'i ka kiti bi tigɛ o de kan i ye mun kɛ juguman na hmm. k'i ka kiti bi tigɛ o de kan
o la sa ne balimaw hali bi an k'a dɔn k'a fɔ saya bɛ anw ɲɛ don dɔ la an k'a dɔn dunya ka di don dɔ an bɛ bɔ dunya na don dɔ niw bɛ fara ɲɔgɔn kan baza niw bɛ kunun barazaku bɛ taa kiyama niw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ala subhanahu wa ta'ala ka kɛnɛ kelen kan komi i n'a fɔ u bangera cogoya min o don jigitigɛ don de ye nin ye nin ye jigitugu don ye hmm. nin ye jigitigɛ don ye baara jugukɛlaw ma o don na hmm. baara jugukɛlaw bɛ mun fɔ o don na ah. u b'a ko ala subana wa taala mun de kosɔn i ye anw kɛ adamaden ye hmm. anw nana dugukolo kan ka an yɛrɛkun tɔɲɔ fɔ ka se nin hakɛ la n'i kun ye ne kɛ ji ye daabaw ani adamadenw k'u mako ɲɛ ne na bi kun b'a sɔrɔ ne bɛ fara kisi jɔnw kan n'i kun ye ne kɛ bɔgɔ ye dabaw ni adamadenw dunya kɔnɔfɛnw k'u mako ɲɛ ne la mm. ne kun bɛ fara kisi jɔnw kan n'i kun ye ne kɛ gabakuru ye mm. mɔgɔw kun ka tagama ne kan mm. u ka ne ta ka ne kɛ u makoya ye ne kun bɛ fara e, kisi jɔnw kan n'i kun ye ne kɛ jiriba ye ah. mɔgɔw ka ne bulu bɔ k'u yɛrɛ furakɛ ah. u ka ne leliw bɔ k'u yɛrɛ furakɛ ah. Kongosogo ni adamadenw ka sigi ne suma na ne kun bɛ kɛ jɔn kisilen ye ka fara hinɛ jɔnw kan e ala ye ne kɛ adamaden ye adamaden min ma se k'a yɛrɛ dɔn a m'a bangebaw dɔn a ma e ala dɔn a nan'a yɛrɛ kun tɔɲɔ ka setana ka kumakan tiɲɛtigiya ka taa laban ale tɔɔrɔ n'i bɛ o fɔ o y'a sɔrɔ n'i bɛ jigitigɛ la jigitigɛ min tɛ jigitigɛ min hakɛ t'a la mm. jigitigɛ min dan dɔlen tɛ mm. ɲumankɛlaw fana ah. o don na ɲumankɛlaw fana bɛ kumakan ɲuman dɔ mɛn min ye alahu subana wa taala ka yafa kuma ye mm. ɲumankɛlaw bɛ alahu subana wa taala ka yafa kumakan ɲuman mɛn mɛlɛkɛw da o don na mɛlɛkɛw bɛ mun fɔ hmm. o ko ya ala ka jɔncɛ ɲuman e kun bɛ ɲuman kɛra dugukolo kan e ma ɲuman ye mm. bi don i bɛna i bɛna ɲuman banbali ye bi don ye mm. ala subahana wa taala a bɛ mun kɛ mm. kiyama jɔ don ala subahana wa taala n'a bɛna kiti tigɛ a bɛ mun kɛ a bɛ adamadenw jɔ sɔfa sɔfa kɔmi n'an bɛ seli kɛ cogo min an bɛ jɔ sɔfa sɔfa cogo min adamadenw bɛ jɔ ten mm-hmm. ɲumankɛlaw dama olu bɛ jɔ sɔfan kelen na ala b'a fɔ ko mɛlɛkɛw a ye ɲumankɛlaw sigi u ka baara ɲuman hinɛ kɔnɔna na jugumankɛlaw dama o bɛ jɔ sɔfan kelen na Anhan. a ko mɛlɛkɛw a ye jugumankɛlaw sigi u ka juguman tɔɔrɔ kɔnɔna na Allahu akbar. juguman kalite jumɛn Mm. a ko sonw olu bɛ jɔ sɔfan kelen na Mm. a ko ni minnu nana dugukolo kan u ma baara gɛrɛ kɛ fo ka ni tɔw tɔɲɔ n'u ka fɛn tali ye k'u jigi tigɛ Anhan. a ko a y'u bila jigitigɛ so badabada kɔnɔ Mm. a ko jɛnɛyakɛlaw a y'u jɔ sɔfan kelen na a ko ni minnu nana u ka sɛbɛya kɛ tulonkɛfɛn ye Allahu akbar nin ye kabako kuma ye dɛ mm. ja ala ye anw cɛw kɛ cɛw ye mm. o de i ka cɛya de b'i ka sɛbɛya yɔrɔ ye mm-hmm. a ye muso kɛ muso ye mm-hmm. a ka musoya yɔrɔ de y'a ka sɛbɛya yɔrɔ ye ala ko minnu nana tulon kɛ o la dɛ mm. a ko a y'u don jahanama ka fitina kɔnɔna na mm. a ko sanfɛ o mɔgɔw bɛ se ka kɛ sababu ye mm. ka ala jɔnw ka ala jɔnya tila o la mm-hmm. jɛniyakɛla cɛman bɛ se ka kɛ sababu ye mm. ka jɛniya ka ala jɔn musoman tila a ka ala jɔnya la a bɛ se jɛniyakɛla musoman bɛ se ka kɛ sababu ye ka ala jɔn cɛman tila a ka ala jɔnya a bɛ se o de kosɔn alahu subahanahu wa taala a ye mɛlɛkɛw bila ka jɛnɛya danga kosɛbɛ ni silamɛw ye ɲɔgɔn seereya k'a fɔ ko karimasina dira kari ma a kɛra kari ta ye bɛɛ k'a bonya furu kɔnɔ silamɛw ka jɛ ko ala y'an seere ye mɛlɛkɛw y'an seere ye jinɛ muminiw y'an seere ye an yɛrɛ ye ɲɔgɔn seere ye e ni wɛrɛ ka taa o seereya tiɲɛ ni jɛnɛya sira ye ala ko i bɛ laban labankojuguya sɔrɔ dunya nin na yan ka kɔn lahara ɲɛ ala k'i bɛ laban kunnangoya la dunya nin na yan ka kɔn lahara ɲɛ ne balimaw hali bi an k'an miiri an k'an taasi ko saya bɛ yen aw k'a lajɛ kɛ ni saya ye adamaden sɔrɔ hmm. n'a bɛ taa barazaki a bɛ taa cogo di hmm. saya mana adamaden sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ ni minɛ hmm. bila o cɛ la u bɛ taa n'a ye barazaki ni mɛlɛkɛw sera barazaki ala subahana wa taala b'a fɔ ko mɛlɛkɛw aw k'aw bolo bɔ ni ni ka kɛ baara bɛ ni minɛ k'a da ni ka kɛ baara bɛ wuli n'a kun ye baara ɲuman kɛ ni ka kɛ baara ɲuman bɛ wuli k'a da ala ka hinɛ kɔnɔ mm. n'a kun ye baara jugu kɛ mm. ni ka kɛ baara jugu bɛ wuli k'a minɛ k'a da barazaki ɲangata kɔnɔ yanni kiyama ka mm. ala ye baara kɛ cogo ɲɛ ye koyi mm-hmm. ni mɛlɛkɛw kun b'a minɛ k'a da dɔw b'a fɔ ko mɛlɛkɛw filila k'ale da yɔrɔ jugu dɔ mɛlɛkɛw t'a da dɛ ayi ni mɛlɛkɛw sera ni ni ye ala subahana wa taala b'a fɔ a ko mɛlɛkɛw aw ka ni bila ni ka kɛ baara de bɛ ni dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ahan ni ka kɛ baara bɛ ni minɛ ka ni sabu a bɛɛ kɛra a yɛrɛ ɲɛna ahan o don n'a y'a sɔrɔ i ye ɲuman kɛ b'i da ala ka hinɛ kɔnɔ e tɛ kɔrɔtɔ kiyama jɔli kɔrɔ ayi n'a y'a sɔrɔ i ye juguman kɛ b'i da kalaman kɔnɔ don o don i b'a sɔrɔ o niw b'u bolo jan ten ko ala k'a ka sabara ka dunya wuli k'olu da waati mɛnna ayi o y'a sɔrɔ a bɛ ɲangata tan ani fila o de kosɔn ne ni aw an ka miiri ko saya bɛ yen ko sa ka kunu bɛ yen ko kiti bɛ yen ko so fila doli bɛ yen ala ka hinɛ kɛ ne n'aw garisigɛ o tɛmɛnen kɔ tugun o cogo de an b'an sɛnsɛn ka don ɛli kudusu ka bonda la a ko alahu kudusu a ko ne de ye kudusu ala ye ne de ye ala ye ala min ka sanu ka bɔ jurumu ma ne de ye ala ye ala min ye danfɛnw dan ka bɔ a ka saniya kɔnɔ n balimaw an ka nin kuma lajɛ mm. ala ko ni bɛɛ danna ka bɔ kudusu kɔnɔ na ni bɛɛ danna ka bɔ ale ala ka saniya de kɔnɔ mm. a ko nka niw de bɛ na dugukolo sanfɛ k'u yɛrɛ lanɔgɔ ni baara juguw kɛli ye ah. k'a sɔrɔ u danna ka bɔ ala ka saniya de kɔnɔ ne balima an ka kudusu ta k'a lajɛ silamɛw bɛ seliji ta ba minnu bila seliji bɛ bɔ kudusu de kɔnɔ ala subhanahu wa taala ko cogo di a ko ya muhamadu a ko a fɔ i ka mantow ye sani u ka seli o fɔlɔ dusukun ka seliji ta a m'a fɔ farisogo dɛ a ko a fɔ i ka mantow ye o fɔlɔ dusukun ka seliji ta dusukun bɛ seliji ta cogo di ne balima na ni tɔw ye tɔɔrɔ min se i ma hmm. dusukasi minnu adamaden tɔw ye dusukasi min se i ma i ka ɲɛnamaya la hmm. i ka yafa u ma k'u ka dusukasi bɔ i dusukun na hmm. ko e bɛna seli ala ye ala min ka sanu dɔw kɛbaara de ye tasi bila i dusukun na ka fin Mm. Parce que n'i ye adamaden dimilen ye, naamu, kɛbaara dɔ de ye tasi dɔ bila dusukun na, o de bɛ na ni dimi ye. Naamu. A ko o wagati la, mm. e k'a bila i dusukun na, ne bɛna seli masa ye, masa min ka sanu. Mm. ni e y'a bila i dusukun na ko e bɛna seli ala ye ala min ka sanu o la e tɛ se ka dɔ ka dusu kasi t'i la k'o seli kɛ sabu ni dusukasi dɔɔni bɛ e dusukun na i ka bato tɛna minɛ i ka seli bɛ kɛ fu de ayi o de kosɔn an b'an dusukunw fɔlɔ ko k'a saniya fɔlɔ ni yafa kɛli ye dunya n'a kɔnɔnafɛnw ye tɔɔrɔ ni degun minnu ta k'an sɛgɛrɛ an bɛ yafa o ma o ye dusukun saniyalen ye ni dusukun saniyana ka ban a bɛ tila k'a fɔ tugun ko an k'an hakiliw saniya. Dunya n'a kɔnɔna fɛnw ye tɔɔrɔ min ta ka se i ma i dɛsɛlen bɛ ka ɲina a kɔ a k'i k'a dɔn k'i bɛna batu kɛ ala ye ala min ka sanu i k'i hakili saniya ka yafa dunya n'a kɔnɔna fɛnw ka tɔɔrɔ ma i bɛna na masa batu masa min ka sanu i bɛna batu kɛ ala ye ala min ka sanu n'i yafara dunya n'a kɔnɔna fɛnw ma i hakili saniya a ko i ka tila ka segin k'i ŋaniya saniya Aa ŋaniya ni hakili tɛ kelen dusukun ni hakili tɛ kelen ayi dusukun ye fɛn ye mm. hakili bɛ fɛn ta mm. ni hakili ye fɛn min ta mm-hmm. dusukun de b'a labaara mm. ni hakili ye fɛn ta ko fɛn ɲuman don dusukun b'a présenter ɲuman na ni hakili ye fɛn ta ko fɛn jugu don dusukun b'a présenter juguman na mun de fana bɛ hakili servi a ko ganiya de bɛ hakili servi o don a b'a fɔ a ko ni aw bɛna seliji ta ko aw ka ganiya siri fɔlɔ ganiya fɔlɔ min bɛ siri o ye k'i dusukun saniya fɔlɔ ka n'i hakili saniya a ka sɔrɔ sa i k'i ganiya saniya sisan ganiya ye fɛn ye mɔgɔ bɛ fɛn min ta ka sɔrɔ i m'a wale kɛ o de bɛ wele ko ganiya i bɛ sigi ka décision dɔ ta ni ala sɔnna n'a ma ne bɛ nin kɛ o de ye ganiya ye mhm. i da y'a fɔ sa i yɛrɛ da ma se k'a fɔ sa mhm. kabi i ye décision ta i yɛrɛ kɔnɔna gindo ni bange la ko i ye fɛn dɔ ganiya mhm. mɛlɛkɛw bi k'i kɔlɔsi sa n'i sera k'a wale kɛ ni baara ɲuman don ah. u b'a baraji sɛbɛn ni wale jugu don mm. n'i sera k'a kɛ u b'a halaki sɛbɛn nka a ganiya taatɔ mm. o b'a ala b'a ko mɛlɛkɛw ma ko n ka adamaden dɔ ye ganiya dɔ siri a ye précaution dɔ ta a y'a suit a ye ɲuman ka précaution ta a y'a suit n'a sera k'a kɛ a ye ɲuman nin caman sɛbɛn a ye n'a ma se k'a kɛ ɲuman ganiya talen a y'o baraji sɛbɛn a ye n'a ye juguman fana ganiya ta ala b'a ko mɛlɛkɛw n ka jɔn dɔ ye juguman ganiya n ka danfɛn dɔ ye a ye précaution dɔ ta ka ɲɛsin n ka danfɛn dɔ ma a ye juguman dɔ ganiya ye a y'a kɔlɔsi hmm. n'a sera ka juguman nin kɛ don min a ye halaki sɛbɛn a n'a bɔnnaw bɛɛ ye hmm. n'a ma se ka juguman nin kɛ a ye juguman ka baraji sɛbɛn ye k'a yira a la a ye kojugu min ganiya o juguman baraji de bi a fɔ dunya hɛrɛ la yan hmm. n'i ye ganiya jugu ta i ma se k'a kɛ ala b'a ko mɛlɛkɛw k'a sɛbɛn o juguman nin i bɛ balo a ye tɔɔrɔ kɔnɔ o de kosɔn ni a ye baara ɲumanw ganiya a ye kɛ ɲumankɛlaw ye a ye ɲuman ganiya o de kosɔn ala subhanahu wa taala saniya masa a ko adamadenw ni aw dusukun saniyana hakili saniyana ganiya saniyana a ko o wagati la a ko aw ka farikolo saniya sisan o wagati la aw ye farikolo saniya ni farikolo saniyana a ko aw ka yɔrɔ sanuman yaala yɔrɔ sanuman ye yɔrɔ jumɛn ye ala kota ma kɛ yɔrɔ min ɲɔgɔn tɔɲɔ ma kɛ yɔrɔ min kɔrɔfɔli ma kɛ yɔrɔ min hasidiya ma kɛ yɔrɔ min ala ko o de ye yɔrɔ sanuman ye an y'o yɔrɔ sanuma ala ye yɔrɔ sanuma jumɛn de sugandi ka di silamɛw ma ah. o de ye misiriw kɔnɔna hmm. a ko ala ɲɛsiranyaba ala dɔnbaba a ti hasidiya kuma kɛ misiri a ti kuma ni wɛrɛ kan misiri kɔnɔ ayi a ti ganiya jugu ta alabatu yɔrɔ la ka ɲɛsin ni wɛrɛ ma ayi a ti ni wɛrɛ to degun kɔnɔ misiri kɔnɔ ale ka nisɔndiya n'a ye ayi ala ye misiri de sugandi ka di anw ma k'o de ye yɔrɔ sanuman ye ko an ka wuli ka jɔ o yɔrɔ la k'ale ala bato hmm. mɛ ne balimaw yɔrɔ jumɛn de nɔgɔra bi don in na ka tɛmɛ misiri kan hmm. diinɛ ɲɛmaaw de kɛra kɔmɔgɔw kɔrɔfɔbaaw ye hmm. dɛsɛbatɔw de kɛra setigiw hasidiyabaaw ye kunfɛnw de kɛra dɔnnikɛbaaw hasidiyabaaw mm-hmm. dɔnnikɛbaaw de kɛra o kɔmɔgɔw hasidiyabaaw mm-hmm. ala ko a da ka di bɛɛ la fɔ maa min sera ka kuranɛ kalan ka dɔn mm-hmm. a ko a da ka di bɛɛ la fɔ olu a ko sanfɛ aw ye ne ala ka kumakan sanumanw de kalan k'aw yɛrɛ kɛ kira ka manto ye a ko kira taali kɔ aw bɛna a ka mantow ladi fo ne y'a fɔ mɛlɛkɛw ye n ko kira taalen kɔfɛ Mm. diinɛ kalankɛla ɲuman ninnu olu de ye cira nɔnabilaw ye mm-hmm. ni e ma miiri cira ka bonya na mm. e ma miiri alikuran karimu al anzimu bonya na e ma miiri silamɛya bonya na mm. fo ka nin kalanba kɛ ka na laban ni hasidiya ye ala ko o dɔnnikɛlaw n b'aw hakili jigi dɔɔni a ko dɔnnikɛla ma sɔrɔ dugukolo kan min ye dɔnni sɔrɔ ka firawuna bɔ ayi ka ibilisi bɔ ayi a ko dɔnnikɛla ma sɔrɔ dugukolo kan min sera ka kabako kɛ ka ibilisa bɔ ayi a ko selikɛla ma sɔrɔ dugukolo kan min ye bato kɛ ka ibilisa bɔ ayi ɲumankɛla ma sɔrɔ dugukolo kan min ye ɲuman kɛ ka ibilisa bɔ ayi a ko nka labanna cogo jumɛn hmm. a ko a tora hasidiya ka janfa de da fɛ hmm, hmm. ne balimaw ko belebeleba de bɛ anw dina mɔgɔw hmm. ɲɛ min ye kojuguba ye hmm. cogo di la adamaden ka i yɛrɛ kunko to yen ka kuma wali kunko kan hmm. kojugu belebeleba don a y'a lajɛ don min na ni ala subahana wa taala ko mɛlɛkɛw ma ko n bɛna adamaden da a ko mɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko ni n ye adamaden dan don min aw ka sujudu bɛɛ ye hmm. o mɛlɛkɛ ɲɛmaa a kun bɛ wele kɔrɔlen na ala kun b'a wele ko n kanubaga ka kɔn cira nalen ɲɛ cira kun ma na tuma min ala kun bɛ mɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔ nin a kun b'a wele ko n kanubaga o y'a sɔrɔ a kun ye jinɛ de ye hmm. a danna ka bɔ tasuma de la Allahu o don na a ka ala bato bonya a ka ɲuman kɛ a ka ala ɲasiranya a ka ala dɔn fo ala kun b'a wele ko ne kanubaa ka kɔn muhamadu nalen Allahu akbar a ka bato bonya kojugu ala y'a ta ka bɔ jinɛya sawura la ka n'a bila mɛlɛkɛw sanfɛ k'a kɛ mɛlɛkɛw ka ɲɛmaa ye Allahu akbar a ye wagati kɛ mɛlɛkɛw ka ɲɛmaaya la anhan don min na ni Alahu subahana wataala ko yaa mɛlɛkɛ ɲɛma n bɛna adamaden dan ka na dugukolo kan anhan aa mɛlɛkɛ ɲɛma a dusu a dusukun y'a sɔsɔ a dusukun y'a sɔsɔ naam kabi a ye an fa adama danni tɔgɔ mɛn mm a hakili na dusukun ye ɲɔgɔn bila mm a y'a danba sɔsɔ naam a y'a ladiyaba min ye ala ye a y'a sɔsɔ na a y'a kunkɔrɔtaba min ye ala subana wa taala ye a y'a sɔsɔ Mm. a suturaba min ye ala subana wa taala ye a y'a sɔsɔ na a ko ala Mm. ne sɔnna i ka kuma bɛɛ lajɛli ma na mɛ adamaden mun danlen filɛ na i ko anw ka sujudu bɛn o ye Ah. ne iblisa tɛ sujudu bɛn an fa adama ye ça fait i ye bɔgɔ de bɔ ka kuru an mɛlɛkɛw ka kela ma soli kɛ o kan ni ka e ala kelenmantiyali fɔ o kan la ilaha ilala fɔ san waa bi naani i ka sɔrɔ ka na ni fiyɛ o la o wuli ka bɔ bɔgɔ kuru kɔnɔ k'a jɔ adamadenya la k'a fɔ ko anw ka sujudu bɛn o ye ala ne tɛ sujudu bɛn a ye Ala subana wa taala an ya iblis hmm. i bɛ sujudu bɛn ne ka fɛn kanulen ye wa i tɛ sujudu bɛn a ye a ko hmm. n tɛ sujudu bɛn a ye ala ko cogo jumɛn i tɛ sujudu bɛn an fa adama ye a ko ça fait ala e de ye dɔnni di ne ma ne ka dɔnni y'a jira k'a fɔ ko adamaden min filɛ i b'a dan i ye dugukolo saniya cogo min ni anw mɛlɛkɛw bɛ bato kɛ a kan adamadenw de bɛna na ɲɔgɔn faga ka joli bɔn dugukolo kan k'a nɔgɔ hmm. o kosɔn ne banna ne tɛna sujudu k'a ye hmm. i ye sinjiya fɔ k'a bonya cogo min o adamaden kelenw de bɛna na sinji tigɛ kɛ fɔ ka tila tugun hmm. o sinji tigɛ bɛ tila ka kɛ o yɛrɛ ma dibi ye ne ibilisa ye o ye ne siranna a ko i bɛ adamaden min ko fɔ hmm. a ko nin adamaden hmm. anw ye e ala bonya dɔn cogo min ninnu de bɛna na ban e ala la k'o yɛrɛ kuntanya baaraw kɛ o kosɔn ne tɛna sujudu bɛn a ye ala subahana wa taala ko ya iblis ne bɛ adamaden dan ka na dugukolo kan hmm. kun kelen de kama ne ala bato a ban n t'a dan ko fila kun kan ne bɛ adamaden dan ka na ala bato de kun kan o la sitana ko ala ma naamu o la i ye ne kunnagoya mhm. ne bɛ fɛn saba fɛn naani ɲɛnama ɲini i fɛ i k'o kɛ ne ye naamu alahu subana wa taala k'o ye mun fɛn ye mhm. a ko ala mhm. ne b'a ɲini i fɛ naamu i ne ne ka di tuma min ko danfɛn bɛɛ ni bi saya nɛnɛ kelen kelen ne b'a ɲini ala fɛ i kana ne faga i ka ne faga fo wagati laban na naam alahu subahana wa taala ko sitana aha i ye bato mun kɛ ne ala ye naam a sara b'a bɔ n naam bɛ danfɛn bɛɛ faga nka n bɛ e to fo wagati laban na Mm, a ko tuguni mm, dɔnni min bɛ e ala la naam i k'o dɔnni dɔ di ne ma Mm, alahu subahana wa taala ko mm, ne dɔnni min bɛ ne ala la aha n tɛ se k'o di i ma n bɛna fɛɛrɛ di i ma naam a tilara tuguni a ko ala ma se min bɛ e ye e k'o se di ne ma alahu subahana wa taala ko se min bɛ ne ala ye n ka danni na n t'o se di e ma ayi a ko nka n bɛna e, e, fanga don i la n tɛ se di i ma nka n bɛ fanga don i la sitana ko ala ma a ko alihamdulila a ko a ɲɛna a ko nka ala n bɛ kelen f'i ye i ye ne kunnangoya adamaden min nɔfɛ ne ye nin bɛɛ ɲini e fɛ ne bɛna adamaden de fili k'a fara ne yɛrɛ kan e m'a fɔ ko adamaden ka bon ko ale de ye i ka fɛnba ye e ma ne kunnangoya adamaden kama ko fɛnba don o fɛnba nin ne bɛn'a fili ne sitana bɛ laban yɔrɔ jugu min na ne ni adamadenw bɛna taa laban yen hmm. ala ko sitana ma a ko ni adamaden min y'a yɛrɛ trɔnpɛ ka ban ne ala la ka tugu e sitana kɔ i bɛ olu sɔrɔ ka jahanamɛ na don kɛ n'o ye hmm. ni adamaden min sɔnna ne ala subhanahu wa ta'ala ta ma ka ban e sitana na a ko o bɛ fara kiraw kan ka ariginɛ na don kɛ alahu akbar n balimaw naam jahanamɛ arigine na a kun eh, jahanamɛ kun tɛ yen ayi dunya danna mm ala kun ye danfɛn bɛɛ dan arigine kɔnɔ mhm iblisa yɛrɛ kun bɛ arigine kɔnɔ ah don min na n'a ye ala sɔsɔ naam ala sɔrɔla k'a fɔ anw bɛna kunnangoya so kɛrɛnkɛrɛnya i tɔgɔ la sisan Mm. o don de ye jahanamɛ dan don de ye don min na ni sitana ye eh, ni iblisa ye ala sɔsɔ naam ala ye jahanamɛ so dan a tɔgɔ la o don a ko la iblisa i ni kanubaw aw ka siso laban filɛ hmm. jahanamɛ kɔrɔ ko ko mɔnɛ bɔ yɔrɔ i ye ala sɔsɔ i ka kɛbaara mɔnɛ bɛna bɔ i la jahanamɛ kɔrɔ jahanamɛ kɔrɔ de ye ko mɔnɛ bɔ yɔrɔ hmm. cela veut dire que i bɛ jahanamɛ ko walew kɛ dugukolo kan i bɛ i b'i sago k'a la yan mhm. a ko nka ala ko a mɔnɛ bɔ yɔrɔ a mhm. k'o de ye jahanamɛ ye mhm. jahanamɛ don tɛ duɲa na yan ayi o de y'a kɛ i bɛ maa dɔw ye juguman na naam e b'a fɔ ko nin ye juguman kɛ fo ka taa laban laban ko ɲuman na a laban ma ɲɛ dɛ ayi ala ko i k'a to lon laban don na a k'i ka taa filɛ mɔnɛbɔ so kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ tɔɔrɔ kɔnɔ i bɛ jahanamɛ mm. kɔnɔna ye a tilara k'a fɔ tuguni a ko ɲumanw ka jigitugu yɔrɔ mm. a y'o fana kɛ a ye alijinɛ fana dan k'a fɔ ko jigitugu so jigitugu so alijinɛ fana o fana ye jigitugu so de ye mm. hinɛ so don naam jahanamɛ fana ye mɔnɛbɔ so ye naam jigitigɛ so don mm. tɔɔrɔ so don mm. a ko ni mun sera ka duɲa tɔɔrɔ kunkurunin nin kun a ko i bɛ lahara hinaba sɔrɔ mm-hmm. ni e mun ma se ka duɲa tɔɔrɔ dennin nin kun mm. a ko i garisigɛ bɛ don lahara tɔɔrɔba ye mm. o la ne ni aw ala kana anw si labila dunya ka tɔɔrɔ fitinin ye ala kana anw si labila dunya ka deguw ye an ka ala ko ta ko ni mm. wagati fitinin nin don i bɛna balo yan i bɛ kɔsegin mm-hmm. ka taa fara ni tɔw kan barisa mm. farisogo bɛ ɲami bɔgɔ na a bɔra bɔgɔ min na mm. farisogo ni ni bɛ segin ɲɔgɔn na caman ka tila ɲininkali bɛ sigi a kan a ye baara minnu kɛ ɲuman na olu de bɛna na a kunmabɔ a ye baara minnu kɛ juguman na olu de fana bɛna a kɔndane walasa ne ni aw ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ yɛrɛkun tɔɲɔ o la an bɛ nin pati jɔ ten